kwa zinthu kuti uthenga waphekedwe Mhm. chifukwa ntchito imene ikupangidwa ya register apa ndekuti pakhala easy tracking kumaona kuti kodi chikuchitika ndi chani Mhm. panopa ikizana chonchimu likakhala dziko lino likubwerali izikhala kuti anthu tonse tili poyera Mhm. kumaona kuti sister gertrude ndi awo tikuona kuti a Yankho ndi awo Mhm. elder jovu ndi awo a graham ndi awo Mm. ndipo malo amene akhala ngakhale panopa atafuna kuti zimenezizo atipange track kuti atione zikhoza kutani Kutheka. kutheka koma zimenezizo ndi zokuti zizikhala pompompompo osachita kulowaso pena kapena kulowa pena kuti tione Mhm. ngati kwa anthu amene adapita ku msonkhano ku ngumbe padaonetsedwa mmene likukhalira dziko la china Mm. kunena kuti akumatha munthu kumamuona kaya ali mgalimoto kaya ali pa njinga kaya ali pansi wina aliyense payekha payekha mmene akuyendera chilichonse chimene akuchita nkhope yake zaka zake mmene zilili Mm. ndiye kuti zinthuzi zikupita konena kuti kumeneku uthenga sukufunikiranso ayi ukhala uthenga wake okuti imwe mudzilalika ochita kukuyezerani Mhm. koma ndimalingalira chonchi kwa ana a mulungu tikatengera ndi pa chochitika chimene chidamchitikira filipo tikawerenga machitidwe atumwi chapter number 8 okay abusa graham
yes Mu- musanapite pokhala ngati mupita ku solution ya kutsekedwa kwa uthenga wabwino
alright ndimaona ngati mupita kumeneko kwa okay mukuona ngati mupita kumene ndikupita kumeneko eh mupita kumene muzakamba nkhani ya filipo ah, kuti mzimu eya anamuthawitsa Mukoza- mukoza zomveka kuti mupasunge pamenepo muvomera kutero
chabwino apo ndapasunga choncho ndiimire pamenepo ndimafuna kuti tipitizebe kutsindika ganizo mwaliyambali chifukwa mwavomera mwamphamvu kunena kuti ee kumeneku ndi kutsekedwa kwa uthenga wabwinoko ndithudi ndiye ndimalakalaka kuti sister gertrude elder jovu titsimikizirane ndi omvera pano kuti tingamutsimikizire bwanji munthu pambali pa mafotokozedwe a mbusa graham kuti ee zikuoneka kuti tikulowera kutsekedwa kwa uthenga wabwinoko ndi mfundo zina ziti zimene tingatsimikizire ganizo limeneli elder jovu

one pali maiko ena amene akumapanga sensa kapena kuwuunika uthenga usanakalalikidwe mm. ulembe ulaliki uutumize ku censorship board akauone kaye akakaona kuti ichi sichotikomera apanga andalaini kuti ichi chichotsedwe chichotsedwe ulaliki ukhale wotere wotere wotere wotere choyamba chimenecho chachiwiri akudziwa kuti munthu kuti alalikire kuchoka dera lina kupita dera lina akuyenera kuti ayende nawo kuti ayende mayendedwe akuyenera kukhala otani mu zaka zamakono zino ndiye kuti akuyenera kuti agwiritse ntchito mayendedwe amakono kuti afulumire ndiye kuti akuyenera kuti ayende pa galimoto kapena kanjinga ya moto koma ndiye kuti akuyenera kuti athire mafuta pothira mafuta apo ndiye kuti ayenera kugwiritsa ntchito ndalama komano ndalama imene ayipanga introduce ndiyo yosagwirika ndi manja ndiye munthuyu kuti ndalamayo akhale nayo yosagwirika ndi manjayo akuyenera kuti apange register kupanga register akupanga register kwa ndani akupanga register kwa iye oyipayo ndekuti ganizo loti akalalikira uthenga nakhala uthenga wake wouza anthu kuti tembenukani mitima chifukwa ufumu wa mulungu wayandikira sukakhala umenewo Mm. apita ndi kuti azikangocheza nawo akakamba za nthabwala akakamba zosangalatsa dziko lapansi kusonyeza kuti uthenga umene unali oti ulalikidwe watanedi watsekedwa ganizo lachiwiri ndi limenelo lachitatu ndi nkhani ya chimene ungatenge pa ulendo wako kodi ndikapita kumeneko nditenge chani ndikadya chani ndiyeno pali chakudya china chimenecho choti ukadya chikupangitsa kuyiwala uthenga umene umati ulalikire kapena chimene chili chosokoneza ubongo wa munthu o ndimakamba za zimene tingatenge pa ulendo okalalikira Mhm. in terms of kaya ndi chakudya kaya ndi chakumwa Hmm. kuti kodi zimene timatenga zimathandizira kupangitsa uh, kutichotsa maganizo achimene tingaphunzitse cholondola Mm. za uzimu zoti anthu akhoza kumva kutsatadi kuti choonadi ndi ichi zimenezo zimatipangitsa kuti tikhale ngati mmalo moti tipange chinthu chimene chidali chofunikira mudzaona kuti kwambiri chimachuluka ngati chibwana Mhm. chimene dziko lapansi limasangalala kuti mmalo moti anthu ikhale nthawi yakupembedza imakhala nthawi ya entertainment Mm. komano entertainment ikubwera chifukwa chani ikubwera chifukwa cha zimene anthu mwina mwake adya kapena zimene amwa Mhm. ndi chifukwa chake ophunzira aja yesu anawuza kuti musatenge chani musatenge kamba wa paulendo kapena ndalama Mhm. ndiye kuwauza kuti nyumba imene akakulandireniyo mukakhale yomweyo kufikira tsiku chani tsiku limene mukachoke chakudya muzidya chamuti zimene zimasonyeza kuti mulunguyo ndi amene azikapanga provide chakudya Mhm. kusonyeza kuti chakudya chimene akupanga provide chikuwathandiziranso anthu aja kukhazikika m'maganizo akulalikira choonadi kuwachenjeza anthu kuti yesu akutani akubweranso ndiyeno chachitatu china chimenecho chimene ndinafotokoza

anafotokoza mawu amphamvu kwambiri kuti ee kumeneku ndi kutsekedwa kwa uthenga wabwino amayankhula zimenezi polumikizisa ndi daniel chapter 12 amene tinawerenga ndiye tikufotokoza pakadali pano mfundo zimene zingatsimikizire kunena kuti ee kumeneku ndi kutsekedwa kwa uthenga wabwino mukalimvetsera dziko lapansi ili zimene likumachita mutsimikizika mtima kuti ndi zoona tikumbutsane zimene zinachitika nthawi ya covid 2020-2021 uthenga wabwino udatsekedwa angakane zimenezi ndi ndani matchalitchi amatsekedwa misonkhano ya tchalitchi imaletsedwa koma mupeza mabala amatsegulidwa kumeneku ndi kutseka kwa uthenga wabwinoko ndi ngati zinachitika mu nthawi ya covid pakadali pano mmene talowa mu new world order mukuganiza bwanji amene anabwera ku msonkhano wa ku lilongwe ku institute mu chaka cha 2024 tinali ndi mutu waukulu onena kuti welcome to the new world order ndiye tinaika zinthu zambiri kumene kuja chimodzi mwa zimene tinachiyika chidali mu nthawi imene president wa ku america donald trump amalandiridwa ku chipani chawo kunena kuti ndi amene akuyimirira adayika chipiramidi pa chipiramidi nchichewa ndi chani tingoti nsanja chabwino ndiye tinapeza kuti munthu amati akakhala kumtunda kwa nsanjako akamayankhula panalembedwa pansipo mawu onena kuti novus ordo seclorum kunena kuti new world order kapena kuti dongosolo la kayendetsedwe ka dziko lapansi katsopano nde timakonda kubwereza ka video ka mmwenye uja akunena kuti zida zitatu za mu new world order ndi digital id bank account smartphone zinthu zitatu izi zikuzungulira pa chimene ife tikukambiranachi ndi mulungu wa mu new world order si mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi ayi nde kuti ameneyo sangafune uthenga wabwino wochoka kumwambawo ulalikidwe mu new world order sister gertrude muzikonzekera mufotokoze mfundo zina apapa koma ndifuna ndikuwuzeni omvera kuti m'manja mwangamu ndili ndi buku limene mu 2024 ndidalionetsa ku lilongwe ndiye ndinapempha kuti mulipeze bukhuli mudziwerenga ine ndinalipanga print choka mu soft copy lipanga print ndinali ndi hard copy lili m'manja mwangamu mutu wake ndi the new world order analemba ndi ralph epperson nde pali mutu namba 26 adalembapo kuti the humanist nde ndifuna mungomva chimene analemba koyambirira abusa graham mumasulira eh? Akut- nditero muthandizana akuti there is a religion in america today Mm.
chilipo chipembedzo ku america lero that embodies many of the beliefs of the Masons.
chimene chalumikiza kukhulupirira kwa anthu aja oipawa zikhulupiriro za mamasoni eh, ma freemason Aha.
the new age movement and the communist
na kuyenda kwa m'bado watsopano uwu ndi utsogoleri sister gertrude makoministi nchi choti ne kuti chani edo chofu popirira kuti kuli munthu Ta- mwadukaduka mwati bwa ndikuti anthu amene sakhulupirira kuti kuli mulungu amakana kuti kuli mulungu aha kunena kuti atheist communist communist mm. ehe socialist communist commun Co- communist i think ndi uh, ndi system ina yakayendetsedwe kaboma komano anthu ake amakhala kuti sakhulupirira kuti kuli mulungu komanso amanena kuti chinthu chimene ali nacho si chayekha ncha wina aliyense mm. okay ndi apa kunena kuti it is called the humanist religion
nde chikhulupiriro chipembedzo ah, cha gulu la anthu limene liri lokana amen mulungu chakero. aha Eh, ndi apa kudzafotokoza kuti um, this religion even has a dictionary definition
ndiye chipembedzo chimenechi chili ndi tanthauzo lake kuchokera m'mabuku a dictionary ankhokwe ya mawu ndiwerenganso zina patsogolo ndiye timafuna omvera angodziwa kunena kuti dziko lapansi likuyenda pansi pa chipembedzo ichichi chokana mulungu wakumwamba

zina zimene tinayankhulana padzana kunena kuti uthenga mulungu watsegula zitseko watsegula mawindo ma air vent paliponse pakutulukira uthenga kuterokokaya ndi pa social media apo kaya ndi mmisika umboni tili nawo ife tayenda mmisika matchalichi onena kuti si athu mautumiki onena kuti si athu tayenda kutumikira uthenga umene tikuteromo ndekuti ufikira ena ali ku zambia ena ali ku mozambiki ngakhale pamene tikuyankhulana apa ena ali ku nkhata bay ena ali ku ntcheu ena kuti ena kuti kutanthauza kunena kuti kunaperekedwa ndithu ndipo kwaperekedwa kuti uthengawo uyende pena paliponse ngakhalenso maiko ena amene mwina uthengawo unali kovuta kuti ufike koma kuzera pa social media pomwepo uthengawo ukufika maiko amenewo komanso mongotsindika kunena kuti mawu anatero kunena kuti uthenga wabwino uzalalikidwa pena paliponse kuchitira umboni ndipo chimaliziro chizatani chizafika kutanthauza kunena kuti mmene ti- ti- ti- tima- timaona zivomerezi zikugunda ndi maso kumaona ngati njalazo zikuchitika pakati pathu kuteko ndi kukwaniritsidwa kwa maulosi koma chifukwa chonena kuti izizi zonena kuti owerenga azindikire kapena apa pali nzeru pakuoneka kuti um, pali kukuluwika kapena ne kuti sipakuyenda mwa straight muonekeratu ndi maso ndi chifukwa chake tikuzingwa kapena kutofuti mafunso koma chilungamo chake nchonena kuti liwu lina lililonse limene linalembedwa m'baibulomu ndi la moyo ndipo mulungu mwini analiuzira angakhale maulosiwo ena akwaniritsidwa ena sangalephereke ngati tafika ponena kuti Uthenga Wabwino ukulalikidwa pena paliponse. Chotsatira ndi chani? Chotsatira ndi chisautso chachikulu motsogozedwa ndi mawu amene ali pa Mateyu 24 verse 15 tisanayambe. Ndikufuna kuyankhula kuti chani? Uthengawo sikuti uthera pomwepa uzilalikidwabe ngakhale kuti kukhala ziletso mogwirizana ndi azilongo anga awiri ayankhula. Ngakhale kuti kukhala kovuta kapena sikukhala kophweka. kukuyenera kuti uthenga upitirire komabe Sister, hello? mawu a mulungu hello sazapita pachabe ndi muyesetse kuti muzikhala focus pa mouthpiece ya foni
oho eh. Ah, chimene ndikufuna kubweretsa mono ndichonena kuti tisayiwalenso kuti mulungu anatipasa mawu m'buku la amosi Amosi chapter 8 kuyambira vesi 11 mpaka na 13 ndimati mundilole brother kuti mwina ndiwerenge muchi- muchingerezi kuti mwina wina atizawerengeso muchichewa kuti pamveke bwino Mhm. mawu akunena kuti behold the days are coming says the lord god

In that day the fair virgins and strong men shall faint from thirst. Uh, baibulo la chingerezi latsira pamenepo vesi 13 mwina chichewa chonso titazawerengako kuti zimveke bwino mbusa graham werengani taonani akudza masiku ati ambuye yehova akuti ndidzatumiza njala mdzikomo si njala ya mkate kapena ludzu la madzi koma njala yakumva mawu a yehova ndipo adzayendayenda peyupeyu kuyambira ku nyanja kufikira ku nyanja ndi kuyambira kumpoto kufikira kumwa- kummawa adzathamanga thamanga kufunafuna mawu a yehova koma osawapeza tsiku lomwelo anamwali okongola ndi anyamata adzakomoka nalo ludzu ameni ndimafuna ndingowonjezera pa zimene ndimayankhula zija kunena kuti nkuthekatu satana akufuna atikolelemo muja ayankhulira uh, Elder Jovu kunena kuti ndi njira zake zomwezi zimene tazigwiritsa ntchito nzeru itachuluka tazigwiritsa ntchito ndipo tikuzigwiritsa ntchito kutumikira nazo kufikira anthu ochuluka zimenenso mulungu ananena kuti uthenga ndithu uzafikira pena paliponse kuphatikiza ponena kuti nzeru izachuluka koma sanatisiyirenso pomwepo atitsimikiziranso pa amosi kunena kuti uthenga uza- uzakhala njala ya uthenga kutanthauza kunena kuti kumene tikuloweraku zitseko zina zimene zinatsegulidwa mawindo ndi mayaventi tikunenacho kuti uthenga utulukire zikhala zotsekeka chifukwa pali chenjezo pali chenjezo lonena kuti mu nthawi yake yochitikayo mkazi adzapita kumalo kumene mulungu anamkonzereratu chivumbulutso 12 vesi 6 kumeneko kukugwirizana kwambiri kutengera mwina atinene kuti ndi mmapiri mmene tikunena motengera mateyu 24 vesi 16 pamene panatsogola mawu aja onena kuti chisautso chachikulu aja komanso tisayiwale tisayiwale kuti zinanenedweratu kuchiyambi kuti ndi nkhani ya chisautso kutanthauza kuti pamene izi ziku- tiku- tikuona pa- kapena pamene mulungu akutsegula maso athu m- mmene sotawerengera pa daniel um, daniel 12 mwina verse 11 and verse 9 ndi 10 ija tikuonapo kunena kuti pali ena ndithu mulungu atsegula maso anthu amene ali atcheru amene ali owerenga amene ali ndi nzeru motengera chivumbulutso 13 uja kuti azindikire za chimene chikuchitika ndipo pamene azindikira zimene tikuchi- zikuchitika tikugawananso ndi kumazindikiritsana kuti chinthu chijatu ndi ichi tikuyenera tipewe ndipo mopewamo sitithamo kugula ndi kugulisa mopewamo tithawira m'mapiri mopewamo uthenga usowa mopewamo kumene mulungu wakonzeratu malo kumene anakunena pa mateyu 24 kuti ndi kumapiri tikuyenera tipezekonso njira zoti tifikire ena ndi uthenga ndiye ngakhale kuti uthenga ukhala kuti watsekedwa kapena njira zofalitsira uthenga zimene tikuganizirazo zikhala kuti zatsekedwa koma mulungu anali atapereka kale anali atapereka kale zi- anali atatsegula kale zitseko mawindo mpaka nakufika pa ma- mateyu 24 verse 14 kuti uthenga walalikidwa pena paliponse koma zinthuzi zikukhala ndi pothera komanso potherapo tinawuzidwa choyenera kuchita ndi chimene chikubwera kutsogolo mwina ndiperekayi pamenepo brother kumvera uh, sister gertrude amatitsimikizira pakunena kuti ulosi udanena kuti nthawiyo idzafika maulosi ena akwaniritsidwa

kuchitika zonsezi zangotsala pang'ono kuchitika ndalama imodzi kugwira ntchito kwa dziko
pamene anzathu adadutsa mu nthawi zina zovuta kodi tinene kuti ifeyo tikamakhala tikunena kuti dziko lisafike kumapeto tidzikhala chonchi chifukwa mwina kaganizidwe kathu kakumakhala kuti ayi zimenezi sizingachitike ndi maganizo onena kuti tidzikhalabe mu mtendere dziwani maganizo amene ndonena kuti tikumkana mulungu ife tikufuna tikhale mu new world order mmene muli chipembedzo cha satanayo ndi atitsimikiziranso mfundo yonena kuti munthu afuna asafune kaya ndi mu nthawi zovuta kaya ndi mumtendere koma uthenga walalikidwa dziwani kuti ngakhale pa mtanda paja yesu akupachikidwa uthenga unalalikidwa kunagwa mdima pa dziko lapansi chinsalu cha mkachisi chinang'ambika anthu anazizwa nacho mpaka anthu anamutchula eliya pamene paja uthenga umalalikidwa ngakhale munyengo zovuta za atumwi ali mndende adalalikiranso ndiye apa timatsimikizirana mfundo zonena kuti ee ndi zoonadi zimene zikuchitikazi zakulembetsa ma sim card ma digital id ndi kutsekedwa kwa uthenga wabwino ku daniel chapter 12 kuja verse number 9 verse number 10 kumapetoko kumene mchichewa analemba kuti koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira tikawerenga baibulo la chingerezi adalemba kuti the wise shall understand chifukwa mwina tikangotenga mawu achichewa kuti Anzeru. sorry
amene akukhala kuti anzeru adzazindikira aha
ndiye funso likunena kuti inuyo mukamakhala ndi moyo wanu tsiku ndi tsiku nzeru zilimo pajatu nzeru chiyambi cha nzeru ndicho kuopa ndani opa yehova
zochitika zathu za tsiku ndi tsiku zikuonetsa kuti tikumuopadi yehova ndiye ndikubwezeni padzana paja kuti okhawo omuopa yehova nasunga malamulo a mulungu natembenuka mtima ndiye kuti akulembetsa dzina lawo m'buku la mwana wa nkhosa ndi amene akwanitse kukana zinthuzi amene ndi anzeru anzanga pagulu pano tisanapite chigawo china ndimafuna nditsimikizire mfundo izi dziko lapansi kuli mbiri ya mu soviet union chifukwa kuti anthu masiku ano sitikonda kuwerenga mwina ambiri nkhani ya soviet union sayidziwa koma ndi nkhani zokhudza nkhondo mmene zinalili pakati pa dziko la russia ndi maiko ena kunali gulu lina limatchedwa kuti kgb adali anthu amene amadziwa kumpanga track munthu alaliki ambiri achi seventh day adapita madera ku germany ku italy netherlands samalola kuyenda opanda driver ndipo driver wake amakhala msilikali wa kgb adzipanga rekodi china chilichonse chimene akupanga mafoni awo conversation ina iliyonse imene akukhala nayo kaya akuyankhula ndi mkazi awo kaya ndani akamayankhula mu chilankhulo china driver uyu amakhala kuti ndiodziwa zilankhulo zambiri amamasulira zimene zija panalibe cha chinsisi chimene munthu akadakhonza kupanga kudzera pa foni akafuna kuti ayankhule zinthu za chinsisi amapeza njira youzana ndi azinzawo kuti akakumane pena pake mafoni atasiya komanso kupanda magetsi dziwani kunena kuti ku china anthu akumapangidwa track pena paliponse ku iran tidafotokoza mpulogalamu apita anthu amene amagwirizana tikakumane pakuti pakuti tikakambirane zopanga zipolowe makonversation awo amakhala kuti akumveka akakafika pamalo paja amapeza kuti apolisi alipompo ndi kumene tikulowera dzikoku akalumikizitsa simu kadi yanu ndi national id yanu ya digital dziwani kunena kuti foni yanu ngakhale kuti zimapangidwa rekodi ndi kale komano advance yake iposa pa muja anakambira mbusa graham kusonyeza kuti mu new world order uthenga onena kuti sabata ndi tsiku namba 7 pa mulungu satade kupembedza kwa tsiku la sande adayambitsa ndi Akatolika uthenga umene usuvomerezeka umene kuti kutsekako uthenga onena kuti ubatizo oona ndi uwu chifukwa mu new world order takhala tikuonetsapo mbusa gremu za ku abu dhabi kuti anamanga tchalitchi apo mzikiti apo sunagoge apo Mm. ubatizo muli kumeneko ndi wapamphumi ndi munthu alalikire za ubatizo wa madzi wa yesu khristu zimenezo sizitheka mwina ambiri ayiwala m'matchalichimu pakati apo kuyambira i think 2021 ngati sindikulakwitsa ngati muli mbuyo mwake adafika polengeza m'matchalichi kuti munthu amene amangosankhidwa kuti alalikire m'tchalichi ulaliki wako usanapite pa pulpit udzipita kaye ku uphungu wakulu wa mpingo azikuluakulu a mpingo kapena abusa akauwerenge ulaliki uja ndi anene kuti e, umene ukhoza kulalikidwa m'tchalichi mwina zimenezi anthu ayiwala nde ngati zimachitika zimenezi popanda zinthu za digital koposa kutani za digitals nde pano timatsimikizadi mfundo onena kuti zochitika izi e, ndi zoonadi zikupita kotseka uthenga wabwino
zakungoonjezerako pang'ono Mhm. zimene mukuyankhulazo ineyo ndinabadwira ku banja la catholic amen um, chimene chawerengedwa ku church ku vatican dziko lonse lapansi uthenga wake umakhala umodzi omwewo Mhm. ngati ndi vesi imodzi ndi imodzi yomweyo dziko lonse lapansi church chilichonse ya catholic kutanthauza kunena kuti olo ine ndikakhala wansembe kuti ndili ndi uthenga umene ine ndikufuna kuti ndiulalikire zikhoza kuvuta chifukwa chonena kuti uthenga tapasidwiratu kuti tiwerenge tsiku limenelo